agbaghị ya ka agaghị emeghị ya gwagakwa na agaghị ya ọ bụ etu a ka ọ dị ọ bụ ọjị na ose ọjị na-aga njem ọ tara ọjị na-eji ose ọjị eme ya ya ihe ihe ma na-asị ọjị ngwa nekwe ose ọjị gị na ya so aga ọ bụrụ ọsọ ala ala ngwa nekwe ya ọ bụ n'ime ka ọ na-aba ụbọchị tata na ihere agaghị edo ihere agaghị edo ọ bụ etu a ka ise n'ụbọchị nke taa ise ma n'anya mmụọ ma n'anya mmadụ ise na ọ ga-akwụrụ kwụsị ike ise ọ tara ọjị na ose ọjị ngwa nekwe mmanya ise na ọ bụ ya bụ emume ise eme ya ka o ruo n'isi ise a na-apị ya aka eke nekwe mmanya orie nekwe mmanya ise nekwe mmanya ise nkwọ nekwe mmanya asị m ọ gaziere nwoke ya gaziere nwaanyị ise ọ ma mma be nwoke ya ma mma be nwaanyị ise Nke a bụ ọjị gbara asaa. Ọkwa ya? Ee. Ọkwa ọjị gbara asaa bụ ihe a. Ọwụ ya. Ahụrụ m ọjị gbara asaa. Anụrụ m na ọjị gbara asaa. Ahụkwara m ozi ya na ya so. Kwanye m ofu akụ. oke akụ arụkwa nketa oke nke anyị ogologo ndụ anyị na arụ anyị siri ike na ọ ga-adịkwara anyị uru ọ dịrị onye ukwu ya dịrị onye nta ọ bụ etu a ka anyị kwuru ya n'ụbọchị nke tata wee na-awapụ ọjị nke ya na tata so na tata bụ oke ụbọchị ụbọchị ndị mmụọ na ndị mmadụ bịara inwe nri ka ya wee dị mma mana asị ndị mmụọ bịa gbara anyị akaebe na nke a bụ ọjị asị m okike nekwe ọjị obinigwe nekwe ọjị atara nekwe ọjị a na-egbu atara nekwe ọjị mana asị igwe na ala bụ ha gba ha eme mmekọrịta wee mụta agbara ihe ọma ewuwe na-apụta n'ala m asị igwe mgbe ị were ọjị ala gbara akaebe na ị wetara ọjị ichie ọkpụkpụ ndị ichie ndị ọbara ndị ichie ndị gboo na ndị anyị si na agbụrụ ha wee pụta ọkwa n'ime ụka anyị alaeze niile nọ n'elu ala nekwe ọjị ike niile nọ n'okpuru ala nekwe ọjị ọ nọ n'aka nri nekwe ọjị ọ nọ n'aka ekpe nekwe ọjị ọ nọ na mmiri nekwe ọjị ọ nọ n'ikuku nekwe ọjị ọ nọ n'ọnwa ọ nọ na kpụkpando ọ nọ na amụma ọ nọ n'egbe igwe ọ nọ n'ọkụ n'ụdị na ụdị ọbụla a kpọrọ ya ọ bụrụ ike anyị sị nekwe ọjị n'ụbọchị nke taa. ọjị na okwu na-eso ọ na-abịa ezumezu tupu eweta ọjị m asị ndị akpọrọ oku bịanụ zara oku ka anyị wee hụrụ na unu dị ndụ n'ụbọchị nke taata na anyị awana ọjị na okwu anyị tụkwasịrị n'elu ọjị bụ na ndụ mmiri ga-abụ ndụ azụ mmiri agaghị ata na azụ agaghị anwụ ọchụ nwa ọkụkọ ga-anọkwa n'ada ka nwa ọkụkọ nwere otu a ka o mere ọ bụ okirikiri ka a na-agba Ukwu ose anaghị arị elu. Ise. Ọ gwachọwa azị ya were isi ya bu. Kirikiri ka e mere ose ejighị elu. Anyị na-asị na ndụ nwoke ga-adị ndụ nwaanyị adị. Anyị ga-adịkwa ka echi na-aga n'iru n'iru. Ka ndị na-aga ụzọ mmiri. Maka mmiri anaghị agakata iru naa azụ. Na akụ na ụba na ndụ na ihe niile dị mma. Ọ bụ etu a ka anyị kwuru ya. Wee wapụ ọjị. Sị ya kwụrụ kwụsie ike. Ise. Ma na eke o. Ma na orie o. Ma na afọ. Ma na nkwọ. Anyị ekwuo ya. Wee waa ọjị. sị ụbọchị taata na mmụọ niile na-achị eze n'ime ya mmụọ niile bịara ọrụ n'ime ya ndị njirimara ha bụ ụbọchị nke taa ndị ụbọchị ha ga-ebipụri destiny ha na ihe niile ha bịara ime n'ụwa na ọ taata ka ha ga-arụ ọrụ ha anyị awapụrụ unu ọjị sị ngwa unu na-arụ ọrụ unu n'iru na-arụ ọrụ unu n'azụ na-arụ n'aka nri na-arụ n'aka ekpe na ezinụlọ Alkebulan Royal Family na mmadụ niile n'ebe a n'ụbọchị nke taata na anyị kwuru okwu sị na mbuli elu ga-abụ nke onye ọbụla. na nkọcha agaghị adị na ndụ anyị ụwa agaghị ịtụ anyị n'ọnụ ọ bụ etu a ka anyị kwuru ya wee were ya na-enye ala na mmụọ niile na-achị eze n'ime ya ma n'elu ya na eke na orie na afọ na nkwọ ọ bụ ya bụ ọnụọgụgụ zuru oke site n'okwu nke ndị Igbo